A fɔ ko a ni su ni waati in na k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔna na karamɔgɔ lasi i ni su samakɛ an b'a fɔ an ni su y'an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la amina rabi samakɛ yanni an ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛ kanumɔgɔ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan samakɛ k'an ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo yan an bɛ koyita fo ka nuhu konate fo ka baba jalo fo ka fila gɛrɛbu fo k'an yɛrɛ dɔgɔkɛ fo n'o ye dɔ numéro deux ye ka badara karamɔgɔ fo samakɛ an bɛ to an b'an ka cɛkɔrɔba fo senu n'o ye samu tarawele an ka foli b'a n'a ka denbaya ye ka fakoli dunbiya fo yan ka zu fo ka isufu fo n'o ye laturu magandugu ye samakɛ an ka foli bɛ kanumɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye yan an bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka musokɔrɔba fana fo yan fo lafiyabugu Diɲɛ kanu ye ala ka kanu to an b'an ka tunkarankew bɛɛ lajɛlen fo dakuru ɲɛ kelen ala ka su na hɛrɛ inshallah ayiwa lasi nin diyara n ye su in na an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ni ala sɔnna ɛɛ ni kuma diyara n da an b'a fɔ ko si ma bolo seli tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye o jɛlen don laturu so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ garijɛgɛw teliman bɛ a kɔnɔ telima telimanw b'a kɔnɔ laturudalaw aw de b'a dɔn Ɔ an b'a fɛ i ka fɛn di maaw ma laturu la ɔ garijɛgɛ teliman o bɛ se ka fɛn min kɛ walasa seli min ni o bɛ sen na o musakaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na karamɔgɔ lasi basi tɛ samakɛ nba ala ka ni bɛɛ lajɛlen lafiya amin an bɛ sunkalo laban de kɔnɔ sisan yan ni waati in ka gɛlɛn ni sunkalo daminɛ ye Ni waati in ka gɛlɛn ni sunkalo cɛmancɛ ye samakɛ mɔgɔ tɛ ka sunlakari ɲɛɲini tugun dɛ sunkalo in tɔ yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na o dɔrɔn de bɛ sen na sisan seli ye kungo don de ye samakɛ seli ɲɛkɔrɔla ka gɛlɛn adamaden ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla wari bɛ ka ɲini ka seli magɛn seli fana bɛna tɛmɛ i b'a o dɔgɔkun fana bɛ gɛlɛya tuguni donc i bɛn'a ye peut-être seli don a n'a dugusajɛ n'a tile sabanan i bɛna o de bɛ kɛ baara tɛ kɛ min kɔnɔ na k'a fanga bonya donc samakɛ n'i ma ɲɛ i bɛ installer i ka installer ka ɲɛ ka seli makɔnɔ n bɛ se ka fayida min di dalatɛlɛ la o ye urgent de ye Laturu urgent e b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ ni urgent ye ka bɛn ɲɛnajɛ ma ko min ni e bɛ ka siran nin kana se k'i to ni cogoya in na i bɛ se ka n bɛna di o kan kan samakɛ i bɛna mun de kɛ sisan i bɛ taa sugu la sugula jiri n'i y'a sɔrɔ cogo o cogo a kɛra a fari fan o fan ye ya i b'ale ɲini i bɛna tiga fana ɲini tiga min bɛ ni den fila fila bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ya i b'o tigakisɛ fana ɲini ka se fo den bi kɔnɔntɔn ani den saba ma n'i ye tiga den bi kɔnɔntɔn den saba sɔrɔ n m'a fɔ tiga kɔlɔ kelen dɛ dɔ bɛ yen nɔ i b'a ye i b'a ye kisɛ fila de b'a kɔnɔ donc k'a daminɛ kisɛ fila la ka taa fo kisɛ saba sanfɛ a bɛ se ka taa o sanfɛ la donc n'i ye o tiga ninnu fara ɲɔgɔn kan sisan den bi kɔnɔntɔn ani den saba o b'a sɔrɔ sugula yiri b'i bolo n m'a fɔ i ka tiga in wɔrɔ dɛ Samake na ni tiga ye i ka na i sigi i yɛrɛ ka fini kɔrɔma dɔ o ta i ka na o bila daga kɔnɔ i ka tiga in k'a la i ka sugula yiri in d'a kan ya ŋaniya min ka di e yɛrɛ e ka o saraka d'a kan n'i bɛ ka jɔrɔ ni seli musakako ye e k'a ta k'a sigi ta kan k'a tobi n'a balabalala ka mɔ a ji bɔ i ye k'a ko n'i y'a bɔ k'a ko i bɛ sina ka tigɛ in yɛlɛma ka bɔ daga kɔnɔ ten o tigɛ ni fiɲɛ y'a fili taa sarakati gerebuw sigilen bɛ yɔrɔ min na taa di gerebudenw ma ya n'i y'o den kelen ci o de b'i ni seli musaka cɛ ne de ko ten a tɛ yɛlɛma n kan bɛ Inzan de ma dɛ laturuden Samake n'i ye nin kɛ cicogo t'a la yɛrɛ de i bɛna Inzan kɛ cogo di tiga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye kisɛ fila b'a kɔnɔ walima kisɛ saba n m'a fɔ kɔlɔ kelen dɛ bisimila taa sugula yiri ɲini n'i y'o sɔrɔ cogo cogo na o ni tigɛ in fara ɲɔgɔn kan i k'a kɛ daga kɔnɔ mais tigɛ in o bɛ bɛn den bi kɔnɔntɔn ani saba ma Inzan fana bɛ ci den bi kɔnɔntɔn ani den saba ya e ka nasiko ŋaniya min ka di i ye o fɔ nin ma i k'a kɛ tigɛ ni yiri in na i k'a balabala bisimila ko ko fila tɛ kelen kelen pe N'i y'a kɛ n'i y'a sɔrɔ n'i taara sugu la mɔgɔ tɛ gɛrɛ i la, ya n'i y'a kɛ ka t'i ka sugu la clients bɛ kɛlɛ kɛ i yɛrɛ sigilen ɲɛna, unhun, i nɔfɛ, bisimila, donc Samake ne bɛ se ka nin di Inzan na, unhun, k'a yira k'a fɔ Inzan yɛrɛ sigilen bɛ so min kɔnɔ n'o ye gɛlɛya so ye, unhun, a bɛ gɛlɛya in fana a b'a wuli ka bɔ i kan sur le champ unhun, donc nin ye Inzan nafa ye, bisimila, n bɛ se ka min di yanni an ka don laturu tɔw kɔnɔ, ayiwa, ɛɛ karamɔgɔ Lasi o diyara an ye kosɛbɛ, unhun.
sabula n'an sigira laturu kɔnɔ an b'a ye fɛn caman bɛ a kɔnɔ i n'a fɔ an balima dɔ ye ɲininkali kɛ su in na mhm. ko alamisa tɛmɛnen ale ye weleli kɛ a ka furuko la mhm. furu dɔgɔdara mais a jigi misɛnyara k'a sababuya kɛ sɔrɔ min bɛ a la mhm. o tɛ k'a permettre ka furu in kɛ a jɔrɔ b'a la yali ko ale kan ka mun kɛ yali furu in bɛ se ka a bɛ se ka musaka sɔrɔ ka furu in kɛ cogoya min na bon e dun bɔra ka fayida dɔ di sisan yali ale ma furu ko ni fɛn wɛrɛ tɛ kelen bɛɛ n'i ka sababu don
Samake furu filɛ ne bɛ se k'a fɔ furu ta ka nɔgɔn kojugu ka tɛmɛ seli ta kan seli ye wagati de ye wa tile kelen de don foyi tɛna a annuler mais kɔɲɔ bɛ se ka wuli ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka don wɛrɛ minɛ n'a ye mais e t'o ye seli la fɛn min bɛ n'a fixélen de don ani fɛn min bɛ se ka déplacer ya n'i ye fayida kelen d'a kan a bɛ ɲɔgɔn jɛ bisimila mɔgɔ b'a fɛ i ka musofuruko kɛ bɛ k'i kamana gan pewu n bɛna fayida di sisan Samake cɛ o cɛ n'i y'a kɛ walahi i b'i ka muso furu nafolo sɔrɔ ya i bɛ mun de kɛ kulubali i b'a lajɛ n'a ka mɔgɔw ye basi tobi don min na walima o ye malo wusu ɲintin na o b'a sɔrɔ minɛnko fu b'i bolo ani yɔrɔ n'o ye tobili kɛ sa o bɛ tila ka minɛn ko fɛn minɛnko safinɛ mɔrɔsɔn i bɛ jija i b'o de ɲini bisimila Samake ni safinɛ moriso b'i bolo min bɛ kɛ ka minɛn ko m'a fɔ kolisafinɛ dɛ min bɛ kɛ ka minɛn ko k'a saniya i bɛ o ni minɛn ko fu de ɲini m'a fɔ i k'a ta yɔrɔ kelen samake e ka ninnu ɲini ɲintin e k'a ta yan o k'a ko i y'a n'a jɔ daga kunna fɛ so kunna bisimila i ka ji ɲini dɔrɔn i k'a yɛlɛma ɲintin wo fɛ ka jigin so kɔnɔ safinɛ ni fu t'i bolo la don ɲɛgɛn kɔnɔ ala kama a jira ala la ala e de ye sababu don safinɛ na a ye minɛn ko k'a nɔgɔ bɔ a la pewu bisimila ala ne sirilen bɛ cɛ bolo n siri bɛ muso bolo ɲintin malo de ye wusu a kɔnɔ cɛw y'o dun musow y'o dun maa maa de bɛ k'i bɛ ka balo suman na o suman dun bɔra nin kɔnɔ ala n y'a ɲini i fɛ ni ne b'o tigi ka bolo kan i ka ne bɔ o tigi bolo i ka n gɛrɛsɛgɛ b'o bolo i ka ne ka nafoloko b'o tigi bolo i ka n ka dawula b'o tigi bolo y'a ji jigin ɲintin wo fɛ ka jigin so kɔnɔ safinɛ ni fu in ta i ka don ɲɛgɛn kɔnɔ i k'i ko y'a n'i kora i ka na safinɛ ni fu kelen n'a bila minɛnkoyɔrɔ la n'o y'a kɛ ka minɛn ko o don safinɛ kɛra ka minɛn ko fu kɛra k'a ko ya i b'i ka muso furu nafolo sɔrɔ yanni kɔɲɔ don cɛ ne ko ten a tɛ yɛlɛma nin tɛ laturuden ye dɛ nin ye saraka de n'i y'a kɛ a bɛ jaabi fura foyi t'a la inshallah
laturu laturu a ka di karamɔgɔ lase ni ala sɔnna Samake ɛɛ n'i ye a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ laturu kuma fɔ nka walawalaba tɛ bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ bɛɛ ye ɔ nka su in na n'an sigira laturu kɔnɔ yan k'an to turabu so tan ani wɔɔrɔ kɔnɔ an bɛ laturuden fila ta laturuden fila i n'a fɔ nunkɔrɔ ani mangosi an b'o fila ta su in na nunkɔrɔ ani mangosi yali nunkɔrɔ a bɛ se ka ko datugu wa walima a bɛ se ka ko dilan wa an b'a fɛ k'o de dɔn nunkɔrɔ la ɔ mangosi yali ale fana bɛ se ka ko dilan wa a bɛ se ka ko ɲɛ walima a bɛ se ka ko cɛn kɔmi laturuden don a bɛ n'i y'a bila baara min na mɔgɔw ka fɔ la k'a b'o fana kɛ nunkɔrɔ ni alimangosi bɛna fɔ jugu ni bana wa n'a fɔra sa ko alimangosi sigi bɛ so min kɔnɔ dɔw ka kaburu bɔgɔ de don dɔw k'a bɛ dingɛ kɔnɔna de ko fɔ dɔw bɛ dugukolo jukɔrɔ bɔgɔ fana ko fɔ e y'a faamuya ee samakɛ alimangosi ka so bisimila n'ale tɛ yen dɔrɔn i tɛ nɛgɛ foyi nɔfɛ ni alimangosi ka so yɛrɛ de tɛ laturu kɔnɔ i tɛ laturu da ka tila ka nɛgɛ fɛn nɔfɛ ayi mɔgɔ tɛ nin sɔsɔ laturu kɔnɔ dɛ alimangosi ka so bɛ min fɔ sisan samakɛ e bɛ fɛ ka mobili dɔ de san bɔn n'i ma se alimangosi fɛ i t'o mobili san i tɛna o mobili yɛrɛ de miiri yɛrɛ e bɛ fɛ ka muso furu n'i ma se alimangosi ka so ma samakɛ i hakili tɛ jigin muso yɛrɛ de la parce que fɛn min tɛ e bolo a t'i ka so i bɛ o de nɔfɛ o de ye alimangosi ka so de ye bisimila bɔn e bɛ fɛ ka ko min datugu o ye ko ye ko min n'a b'i kun kan mɛ a bɛna wolo min na i bɛ o de ɲɛɲini alimangosi ka so de bɛ se k'o ɲɛf'i ye bisimila ko in bɛ ban walima a bɛ na e ma alimangosi ka so de bɛ se k'o kibaruya mɛ n'an ye laturu ci sisan anw bɛna laturu kɛnɛden lajɛ ka juguya lajɛ walima ka taa dimi lajɛ ka na masaya ni siyɔrɔ lajɛ n'i y'a sɔrɔ faamaw tɛ ka na e nɔfɛ so kɔnɔ mɛ u bɛna bɔ min ka na laturu bɛ se k'a fɔ ko ni ani sira ani siyɔrɔ a bɛ se k'o f'i ye bisimila mɛ e bɛna a lajɛ sa ni jumɛn de don Ni alimangosi ka so ma kɔrɔya o b'a jira dunan tɛ wa e ni mɔgɔ min bɔra ɲɔgɔn kan walima i ni min kun sigilen bɛ ɲɔgɔn kan o de kibaruya bɛ ka f'i ye o ye mɔgɔ min bɛ deli ka na a bɛ se k'o de f'i ye ni ni sira ni siyɔrɔ la mɛ ni banakoden kumana e bɛna a dɔn nin ye ko kura ye walima ko dɔ de b'a ko kɔnɔna na bon i bɛna ye laturu so tan ni wɔɔrɔ n'i y'ale da cogo cogo alimangosi ka so ani nuhun ka so fo olu de ka kuma parce que nuhun ka so de bɛna a jira k'a fɔ ko ko min n'a man di e ye a ka kɛ o de bɛ ka na ko min man di e ye o de bɛ ka na walima e yɛrɛ tɛ ko min fɛ walima i bɛ fɛn min fɛ o de bɛ ka na nuhun de bɛ se k'o f'i ye bɔn e bɛna ye sa parce que alimangosi bɛ ka kuma ko min bɛ kɔfɛ kibaruya min t'i kɛrɛfɛ mɛ nuhun de bɛ ka jira i la nin ko y'i diyanye ko ye walima nin y'i goya ko ye donc i bɛ nin laturuden fila ta k'a lajɛ i bɛna nin laturuden fila n'olu tɛ yen i t'i jarabi foyi foyi la parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan ya e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛna taa nin kɛnɛ min kan ne ko man di mɔgɔ dɔw ye bisimila ni e sera ka o kɛnɛ fana sɔrɔ e bɛ taa ka taa fierté kɛ pour que olu dusu tɔ ka tiɲɛ parce que u ka juguya tɛna se ka foyi bɔ yaya ka yaya la donc n'i ma fierté o kɛnɛ kan i bɛ mun kɛ. Nuhun ka so de bɛ o kɔrɔ o de kosɔn n'i bɛ fɛ ka kuma alimɔgɔsi kan k'a bɛ se ka ko datugu a ka teli o fɛ ɔ n'i bɛ fɛ ka fɛn fana ɲini ni alimɔgɔsi ye a ka teli o fana fɛ a bɛ fɛn fana nati alimɔgɔsi bɛ cɛn laturu yɛrɛ ne y'a fɛ n ko n bɛ alimɔgɔsi de dɔn ka tɛmɛ laturuden bɛɛ lajɛlen kan ya n'a ye jan fɔ lase kana kuma laturuden wɛrɛ kan ninnu alimɔgɔsi kɔ su in na ni n'i ye nkalon tigɛ dɔ k'a dɔn k'a fɔ lase nin min fɔ ko tiɲɛ tɛ
sama
taa c'est à dire n t'a dɔn n bɛna ɲɛf'i ye cogo min n'i bɛna d'a la quoi bisimila mais kanumɔgɔ ka d'a la dɔrɔn o k'a kɛ k'a lajɛ an ma kuma seli min saraka ko kan sisan awɔ i b'a kɔrɔbɔ sini ka lajɛ taga ni yiri min y'i diya taa o ɲini yiri min bɛ yiritu cɛ ma taa don dɔrɔn yiritu dɔ cɛ ma i ka taa min bɛ kɔnɔna na i y'a ta a gili bɔ walima n'i y'a sɔrɔ i bɛ to kɛnɛma n'i tɛ yiri kundama ye yiri tɔ cɛ ma don yiritu cɛ ma i ka taa o yiri ɲini hali n'i y'a furabulu sɔrɔ a tigɛ Samakɛ nin ye gindo ye dɛ bisimila n'i nana e ka na sɛ jɛma kelen pe ɲini n m'a fɔ finma dɛ parce que ni alimɔgɔsi fɔ dɔrɔn ko sɛfinma de ne ta tɛ o ye dɛ n'i y'a kɛ sɛfinma kɔnɔnafili b'i faga Samakɛ ala ka bɛɛ kisi amina rabi Samakɛ bisimila i bɛ na n'i ye yiri sɔrɔ kuru kelen o o tigɛ i y'a sɔrɔ kuru tansa o o tigɛ na i ka na alimɔgɔsi so tan ni wɔɔrɔ wolo a magandugu la alimɔgɔsi bɛ ci cogo di bisimila fila fila fila kelen ya Na yiri ninnu da alimɔgɔsi min bɛna sigi kɛnɛ kan dɛ i bɛ yiri ninnu da ale kan bisimila e ka taa sɛ jɛma in da alimɔgɔsi yɛrɛ ka so bɔgɔ la e ka alimɔgɔsi ɲininka a yɛrɛ da la ka na yenba ye alimɔgɔsi e filɛ nin ye e dibiso den de ye e dugu jukɔrɔ bɔgɔ de ye alimɔgɔsi e tɛ kɛnɛ sɔrɔ e jinɛ de ye alimɔgɔsi e mɛlɛkɛw tɛ kɛnɛ sɔrɔ wa i mɔgɔw fana tɛ kɛnɛ sɔrɔ i jinɛw tɛ kɛnɛ sɔrɔ nka ne filɛ ka e da kɛnɛ kan Samakɛ ne mɔgɔ bɛ nafolo de la alimɔgɔsi ka an ka seli kɛ n'a ye n'i m'a sɔrɔ alimɔgɔsi ne tɛ laturuden wɛrɛ bila kɛnɛ ma ni e tɛ ya e ka sɛ in sama ka bɔ alimɔgɔsi bɔgɔso la e k'a sama ka laturu cɛ ci ka bɔ jigi fɛ ka na da kɛnɛ in kan i k'a kantigɛ i k'a joli kɛ o kan fura in ta k'a don daga kɔnɔ alimɔgɔsi bɔgɔ min n'i y'a da a kan e k'o dɔ ta k'a bila fura in ka walayi n'i y'a tobi k'a ko tile fɛ n m'a fɔ su fɛ dɛ tile fɛ n'i y'a ko bi k'a ko sini k'a ko sinikɛnɛ a furakulu ninnu ta i ka taa fili yɔrɔ min ka di i ye ko ko saba n'i ye cɛ ni muso don ko naani hali muso bɛ se ka sɛ san ka t'a di cɛ dɔ ma ko i ka nin kɛ n'i y'a kɛ ni denmuso ye o ye a bɛ bɔ ka bin ko kunnafɛn b'a la ni kunnafɛn y'a bin tugun i y'a mɛn laturu n b'a dali dabila
nin ye gundo ye alimɔgɔsi la n'i ye nin kɛ a nasaraw bɛ kana kɛ ko karamɔ suma k'aksidan kɛ sinon ya yanni ka tila la a b'a kɛ alimɔgɔsi y'a da ɲuman sira fɛ ba a b'a kɛ fo k'a nege bɔ e yɛrɛ la n' ye nin kɛ k'a ko samakɛ i bɛ seli musalaka sɔrɔ f'i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma dɔnku nin ye alimɔgɔsi nafa dɔ ye min bɛ se ka hɛrɛ se mɔgɔ ma Mais i y'a ye n'i ko ko a bɛ hɛrɛ se mɔgɔ ma. Unhun. Parce que e mɔgɔ min bɛ ka hɛrɛ ɲini ale tɛ fɛ tana fana ka na o. Ayi. Ale tɛ tana fɛ.
Ale tɛ tana fɛ. Donc e bɛ fɛ sisan ko dɔ bɛ fɛ ka kɛ. Unhun. E bɛ fɛ k'o bali a kana kɛ fiyew. A kana kɛ fiyew.
Ko i y'a ye n'a sera nin yɔrɔ de la. Unhun. I bɛ caman ye o bɛ laturu da. Unhun. Ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ wele ko karamɔ suma ne ye laturu da mais alimɔgɔsi bɛ ka nin fɔ a ye mun de fɔ. Hun. I m'a ye wa? Bon na n'o dun kɛra. Unhun. Laturu e yɛrɛ min sigi bɛ laturu kan e tɛ dɛ laturu bɛ malo quoi parce que laturu bɛ mina fɔ e min y'a da e min sigilen b'ale kɛrɛfɛ ta e de n'ale bɛ ka kuma mais e ka tila k'a da k'a ban pewu ka mɔgɔ wɛrɛ wele yɔrɔ wɛrɛ min t'a kɛrɛfɛ laturu bɛ maloya samakɛ ni e bɛ fɛ ka ko dɔ de bali a tɛ kɛ fiyewu bisimila nin yɔrɔ de la i bɛn'a dɔn sa ko laturu ka di
laturu e k'a so segin dɔrɔn ci Ni sɛden mɛrɛnin b'i bolo i k'a da alimɔgɔsi bɔgɔso la ni na gɛrɛsɛgɛ badu faso denɲɔgɔn dimi furu ani bɔgɔ o bɛ alimɔgɔsi yɛrɛ ka so ma mais ni so ninnu na i bɛ alimɔgɔsi cɛ ni na i bɛ janfa alimami bila ale kɔnɔ gɛrɛsɛgɛ la i bɛ adama bila ale kɔnɔ Badu la i bɛ maliju bila ye faso la i bɛna bayɔrɔ bila ye denɲɔgɔn na i bɛ tariki bila ye dimi na i bɛ insa bila ye furu la i bɛ lomara bila ye alimɔgɔsi yɛrɛ ka so i ka alimɔgɔsi don alimɔgɔsi kɔnɔ sɛdennin da a bɔgɔso la fila fila fila kelen kelen na i bɛ sɛdennin da k'a fɔ alimɔgɔsi ne bɛ fɛ ka nin ko in de don bɔgɔ kɔnɔ ko min filɛ nin ne kun kan n'i y'a sɔrɔ alimɔgɔsi k'e de ye bɔgɔso den ye k'e de bɛ dibi de kɔnɔ k'i tɛ ye yelen na ne tɛ fɛ nin ko in yɛrɛ de ɲɛ yɛrɛ de ka d'a kan samakɛ i k'a sarati k'a fɔ alimɔgɔsi ne bɛ fɛ ka nin ko in kɛ duga feere ye a bɛ feere mais a tɛ di n'i y'o fɔ ka ban sɛdennin sama alimɔgɔsi bɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ka na bila bɔgɔso yɛrɛ la a yɛrɛ ka so i ka dingɛ sen o yɔrɔ bɛ ni ɲuman bolo ye Alimɔgɔsi kelen bɛ ci o dingɛ kɔnɔ i ka sɛdennin da bɔgɔ kan ni i ɲuman bolo ye ya i sen kɛ ka bɔgɔ duuru k'a kɛ k'a datugu ni bɔgɔ sɛdennin minɛ tuma min i bɛ gosi la wa i bɛ gosi kɔ kɛ k'a tɔ datugu ni sɛdennin sara dati don o tuma na ne de ko ten est-ce que ayi jɔnni ko laturu man di
Samake o t'o ye wa o y'o ye n bɛn'a di ko datugu dɔ fana kan bisimila n'i y'a kɛ a bɛ kɛ ten de
ya taa i ka taa falifima golo ɲini n'i y'o sɔrɔ o ka ɲi a bɛ sɔrɔ kɔni n'i m'o sɔrɔ i bɛ bafima golo ɲini a bɛ sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ o ka ɲi a bɛ sɔrɔ
yan n'i ye bafima golo sɔrɔ yɔrɔ ba ye mankan de ye mais fali n'a kulela ba kɔfɛ i bɛ to yan k'a mankan mɛn i b'a mɛn i b'a mɛn o mankan ka bon ni ba ta ye. Ee a bɛ n'a fɔ baffle b'a la misiri la micro pavillon n'a ko horreur yan fɛ. Inshallah Samake. Eriko. Samake. Bisimila.
i bɛ ba golo ɲini. e mɔgɔ min n'i y'a sɔrɔ affaire b'i kun kan e de bɛ se ka nin kɛ. i b'i tɛgɛ suma ni ba golo ye. sibiri ɲɛ kelen. sibiri ɲɛ kelen bisimila. i bɛ alimɔgɔsi ci ka bɛn o janya ma. Ya nin ye gundo ye dɛ Samake e ka se ka golo in tigɛ ka bɛn ni alimɔgɔsi yɛrɛ ye tan a sɔgɔ sɔgɔ ka bɛn alimɔgɔsi tomi ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ wo ye tomi fila i b'o sɔgɔ ka bɔ nin fila fana i b'o sɔgɔ ka bɔ nin fila fana i b'o sɔgɔ ka bɔ fo ka na kelen fana sɔgɔ ka bɔ ya n bɛ ka min f'i ye n'i y'a kɛ a bɛ kɛ de bisimila e ka taa ntigiɲɛso bɔgɔ dɔɔni ta o bɔra dugukolo jukɔrɔ taa kaburu la e ka taa jɔ kaburu sanfɛ kan min ka di i ye o fɔ alimɔgɔsi yɛrɛ de ma a kana kari minɛ yan dɛ a sɔrɔ ka tɛmɛ ayi e kɔni bɛ se ka mɛn min bɛ se ka kɛ o ko don bisimila Samake bɔgɔ min b'i bolo E ka taa jɔ dɔrɔn ŋaniya min b'i la i k'a fɔ i ni Ala cɛ Samake i ka bɔgɔ in bɛɛ bɔn alimɔgɔsi ba golo in kan a ka bɔ wo ninnu fɛ ka jigin kaburu sanfɛ a fɔ k'e bɛ fɛ ka nin ko in kɛ fiɲɛ ye fiɲɛ mana fɛn min ta maa tɛ se k'o minɛ ni ko e y'a ta k'a di ayiwa alimɔgɔsi fiɲɛsow ma o ka wuli ni nin ye fiyewu n'a bɛ bin fana a ka bɛn alimɔgɔsi bɔgɔ la wa e filɛ ka n'a kɛ kaburu min sanfɛ o su ma wuli ka kuma da kana don nin ko in na fiyewu fo alikiyama Samake bɔgɔ in bɔn golo in kan i k'a kɛ komi i bɛ ka yugu ko mɔgɔ bɛ tɛmɛ kɛ ka tɛntɛli kɛ cogo min na e k'a kɛ ten n'a banna golo in a da kaburu sanfɛ e ka taga i y'a kɛ mɔgɔ min kama hali mɔgɔ taara ka taa sama k'a ka taa e nɔfɛ i ka so n'a taara y'a nɔ bɛ laturu tɛ kuma kan tuguni ayi n'i y'a kɛ fali golo fana kan o b'o cogo kelen na fali ta ni ba ta n'i y'o fila jɛ a bɛ se ka kɛ golo wɛrɛ ye dɛ mais ne m'o gundo de sɔrɔ Donc n'i y'a mɔgɔ si ko datugu dɔ ye min nafa ka bon kosɛbɛ inshallah ayiwa i n'a fɔ an balima dɔ ye bataki c'an ma ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire ma a y'a jira k'a fɔ u ka jamana kɔnɔ fɛn min ye fanga ɲini u bɛ o taabolow de la ɔ ko ka u dɛmɛ aa ko n'an bɛ se ka fayida d'u ma u yɛrɛ bɛ se ka fayida min kɛ ɔ yanni u yɛrɛ ka déplacer ka se an ma yan n y'a dɔn u tɛna fɔ an yɛrɛ fana ko yan dunanw bɛ fɔ a jatigi min kɔ o tɛ wala ye koyi
Samake ye nin min fɔ nin ye tiɲɛ ye n'a sera nin yɔrɔ ninnu ma c'est pas k'a fɔ k'an tɛ se k'a di an b'a di an b'a di munna parce que n'a sera nin yɔrɔ ninnu ma sisan caman tun bɛ ka laturu ci u bɛna laturu bila sisan ka radio magɛn fo ka radio in lamɛn ka ɲɛ mais affaire in bɛ cɛ caman bolo dugu in kɔnɔ koyi yani nin kɛra ka sɔrɔ wala m'u sen kan o b'a bila pewu o bɛ nin lamɛn ka ɲɛ parce que n'i ye nin jɛ i bɛ mɔgɔw ka wari minɛ a tɛna ɲɛ i n'u tɛna jɛ wɛrɛ kɛ a filɛ dɛ Mais ya ala k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ jigi tugu ne tɛ misi kɛ ka nin ɲɛɲini bisimila an tɛ misi kɛ ka nin ɲɛɲini a bɛ ɲɛ fana ya bilahi an bɛ sunkalo de kɔnɔ bisimila ni mɔgɔ sera i ma k'ale bɛ fɛ ka sigi nin yɔrɔ in na n kan b'o de ma dɛ parce que anw b'a fɔ ko taa nin yɔrɔ in bɔgɔ ta ka na bisimila o ye mɔgɔ min bɛ se ka taa yɔrɔ min bɔgɔ ta sababu mana ko jagoya i ka tɔgɔ sɛbɛn koyi a fɔra k'i k'a kɛ ni ŋaniya de ye bisimila Samake e ka duga kunkolo kelen pe ɲini n'i ye duga kunkolo sɔrɔ i bɛ taa sira dankun lajɛ i b'o bɔgɔ dɔ ta ye bisimila na i ka na o bila i bolo kɔrɔ a fɔ a tigi ɲɛna k'a ka taa sagajigi ɲini saga min n'a ɲɛkon finnen don walima a kan finnen de don n'a y'o sɔrɔ taa walawala dɔ lajɛ bisimila mais ni ne yɛrɛ b'a kɛ ne bɛ ala minɛ hali ne bɛ taa dugu ni dugu kungo kɔnɔ ne bɛ taa dugu dɔ sira kan k'a kɛ sira cɛmancɛ yɛrɛ la parce que ne tɛ n ka baara dabila ko mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ bisimila ne bɛ mɔgɔ min na ni n tilal'o la n bɛ sira bila Samake bisimila taa dɔrɔn i ka badara so kɛmɛ ci sira cɛmancɛ la duga kunkolo t'i bolo o b'i bolo i ye bɔgɔ min ta n'i ye adama kelen pe ci o bɔgɔ in sanfɛ i k'o bɔgɔ nɔɔni i k'o kɛ ka duga kunkolo in bɛɛ mun n'a t'i ka masaya sɔrɔli ye est-ce que i y'a ta duga kunkolo da badara so kɛmɛ camancɛ la i ka bɔ ni saga ye i ka n'a jɔ saga in jira ala la k'a fɔ ala e yɛrɛ de ye saga jigin ka kɛ ka hadamadenw de jigi tugu parce que i y'a kɛ ka mɔgɔninfin de kunmabɔ bisimila jigi tɛ tɛmɛ saga kan diɲɛ kɔnɔ abada samakɛ n'o ye tiɲɛ ye ayiwa badara e fana ye kiraw jigi tugu kɛlɛyɔrɔ la ka nabi ɲumanw jigi tugu ka na mɔgɔw jigi tugu ka jɔnw jigi tugu kuma tɛ karamasuma min jɔlen filɛ e tɔgɔ la badara n ye karisa ka jigiya ta k'a d'i ma a ka jɔyɔrɔ badara a jigi dalen b'e de kan bi saga in filɛ nin n b'a jigi tigɛ bi ka kɛ ka karisa jigi tugu ya saga in jɔlen e ka muru don a kan kɔrɔ i k'a kantigɛ
A jɔlen n'i y'a da i i tɛ plasi in sɔrɔ ne de ko ten a jɔlen ka a jɔlen kan tigɛ samakɛ bisimila mɔgɔ bɛ ka ne lamɛn a kɛra mun ye o ne y'a kɛ mun ye o bɛ ka arajo in lamɛn o bɛ k'a lamɛn samakɛ bisimila e an ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ nkalon kɔrɔ bɔ siga t'a la e ma ne tɔgɔ fɔ kuma bɛɛ n ko n'i y'i yɛrɛ ka ye dɔrɔn i b'i yɛrɛ bɔ a la i b'i yɛrɛ bɔ a la yala e yɛrɛ n'a ye a bɛ ka kɛ ten fana ne tɛ mɔgɔ ɲɛɲini n t'i ɲɛɲini ne yɛrɛ tɛ n ka baara bila ko n bɛna baara kɛ n karamɔgɔ ɲɔgɔn na ne b'a dɔn baara kɛ dɔrɔn Baara kɛ dɔrɔn n'i ye baara kɛ dɔrɔn kanubagaw dɔrɔn de bɛ olu de b'i tɛmɛ tɔw la o ye tiɲɛ ye sinon n'i taa fadenya fɛ dɔrɔn an bɛ to retard la an ka taa ɲɛfɛ de don, jeli ko a jatigi nka jeli min tɛ sɔn denfaya ma o ko don dɛ, karamɔgɔ Nuhu salamalekum, allo kɛmɛ na samakɛ sisan n'i taara ni duga kunkolo ye i b'o de bila laturu cɛmancɛ la o y'a sɔrɔ i ye bɔgɔ in mɔ ka kɛ i bɛ adama de ci a kan k'ale de nɔɔni ka kɛ ka kunkolo in mɔ ya n'i ye sagajigi in kantigɛ saga in sumalen tuma min na n'a ni banna pewu i yɛrɛ y'a dɔn a tɛ se ka jɔ a sen kan i bɛ sɔrɔ ka saga in da duguma ya n'i y'a boso saga in disi da i b'o de tigɛ i bɛ badara kelen pe ci disi in kan. o ta k'a di i bɛna baara kɛ mɔgɔ min ye i bɛ duga kunkolo fana ta k'a d'a tigi ma k'a ka taa duga kunkolo in tu n'a ye plasi sɔrɔ don o don a ka na duga kunkolo in waraka ka bɔ golo in kɔnɔ n'a bɛ se k'a don daga kɔnɔ k'a to k'i ko walima n'a b'a mugu bɔ ka to k'a kɛ a koliji la a b'a kɛ o cogo la o de b'a to plasi in mɔgɔ tɛ se ka dankari k'a la yen nɔ bisimila n'i y'a kunkolo to golo kɔnɔ k'a tu ka bila adama tɛ sɔn o ma quoi parce que adama ye tasumaso de ye yelen bon e y'a lawuli pour que i ka se ka yelen sɔrɔ bisimila n'i ye adama ni badara di ɲɔgɔn ma a bɛna lawusina de d'i ma lawusina de bɛ kuma i sigiyɔrɔ de kan i bɛna sigi sɛsi min kɔnɔ dɛ o de bɛna taa bɔ nin ka fila de kɔnɔ bisimila bon n'i y'a fɔ cogo cogo n'i m'a walawala o tɛ se ka faamuya k'a dɔn munna adama duga kunkolo in adama bɔgɔ de bɛ kɛ k'ale mɔ badara bɛ kɛ ka nin baara dɔw bɛna a fɔ ko n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna lawusina di ko peut-être k'o ye kunasuli ye wala i bɛ k'a kɛ kun min na o k'a sɔrɔ e jɔlen de bɛna to yen nɔ bisimila n'i bɛna sigi masaya sɛsi kan n'a taara ka lawusina da i y'a tiɲɛ tɛ ayi n'i ye nin kɛ sisan saga in disi dɔrɔn d'o ma ko ka t'o dun n'a y'i diya sogo tɔ ta k'a di mɔgɔ ma n'a y'i diya i ka denbaya k'o dun mɛ disi in i kelen de b'a dun bisimila Ya n'a ye disi in dun n'a y'o kunu o plasi kelen na Ya hali diɲɛ bɛ jara la a bɛ sigi yen Ayiwa a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ Koyita bisimila ye ni ala an b'a fɔ ko a bisimila kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ Koyita Ya n'o cɛ foli ye k'a ta k'a di sanji ma i bɛ masasi an bɛ a fo kosɛbɛ Danbele ni Samakɛ ka foli ta k'a d'a ma Mamadu Bagayoko an ma ɲinɛ Ada kɔ an bɛ a yɛrɛ fana fo su in na ani bɛɛ lajɛlen layidu dɔ ta mɔgɔw ye n'o ye nɔnsi kuma min n'an y'a fɔ awɔ ani galama kuma min n'an y'o fɔ mhm. aa o fila in n b'a f'i ye kataba naani don dɛ eh, Samakɛ ne bɛ arajoso kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo bisimila
Ya cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen i kan k'a dɔn mhm. a bɛ Kati mhm. Samakɛ ne ye cɛkɔrɔba si lajɛ Ka na ye a bɛ bɔka bɛɛ la anw denmisɛnninw nɔfɛ samakɛ ne dabali bɛ ban samakɛ a tun ye baara dɔ sɔrɔ Kɛɲɛba a tagara yen mɛ ala y'a kɛ baara in ma mɛɛn a bɛ taa tuma min na moto min tun b'a bolo ka baara kɛ a ye moto feere k'a to denbaya kɔnɔ ka taga yen ala y'a kɛ baara ma taa ɲɛ sɔrɔ bon a segira ka na a b'a sen na ne kɔni famana a ma mɛ n b'a ɲini n'a parce que a bɛ arajoso in suivi kosɛbɛ n'a tulo bɛ arajoso la ko ne ko sini k'a ka n sɔrɔ so ko n b'a yɛlɛ moto dɔ kan a barika Samakɛ bisimila bɔ yen n bɛ na an ka fayida dilenw na ni moto i b'a dɔn kojugu a b'a jira i la ni ala sɔnna inshallah Samakɛ An bɛ to kɛnɛ in kɔnɔna na ne de y'a ɲini kanubagaw fɛ k'a fɔ n ko n bɛ na ni nɔnsimugu dɔ ye bi nɔnsi dilanlen ni yiri de don n'i bɛ fɛ i gɛrɛsɛgɛ ka yɛlɛma i bɛ nin ta i y'a ta n'i ye cɛ ye i ka koko saba kɛ n'a ye ni muso don koko naani mɛ Ya i b'a dɔn nɔnsimugu in avant que e k'a ko ani nasi dɔ de bɛ yen nasi in tɛ k'a fɔ k'an y'a sɛbɛn walan kan o tɛ, unhun, parce que i y'a ye n'i bɛ fɛ ka mɔgɔninfin bila sɔrɔ sira fɛ, unhun, i b'a lajɛ fɔlɔ mun de bɛ k'a to n'a ye fɛn min ta a tɛ ɲɛ, unhun, n'i ye nin baara cogo o cogo n'i ma nin kɛ k'a d'a ma i y'a ye a b'a ta fu de don ne de ko ten, bisimila, ni, unhun, Samakɛ an y'a labɛn k'a ban pewu ka tila ka bɔ k'o saraka in fana bɔ k'a ban pewu o saraka in de ye nasi in ye nasi n'i y'a sɔrɔ ale tɛ ko siɲɛ fila i b'a k'i koliji la k'i ko n'a y'i diya n'i kora ale la sisan n'i farikolo jara mugu in ta i k'a kɛ ji la i k'i ko o y'o don ka koli daminɛlen ye n'i y'a ko bi sini bisimila ni sini tilennen bɛ taa kɛ kelen ye ko ko fila tɔ to yen ne ye nkalon tigɛ ayi Ya ne y'a f'i ɲɛna n ko an tɛna fɛn dilan tuguni mɔgɔ ka n'a ta nata kama sa, an b'a dilan pour que mɔgɔ bɛ cogo min na u ka bɔ ten, n'o bɔra ten ya an bɛ fɛn sɔrɔ u bolo, unhun, mɔgɔ minnu dusu kasilen don, unhun, ya n'a tilenna e ma sisan e yɛrɛ dun bɛ ka jɔrɔ i kan ka fɛn sɔrɔ i tɛna mɔgɔ dusukasitɔ to k'i bɛna tɛgɛ jan a ye sa, unhun, ni mɔgɔninfin yɛlɛla ka don e kan diɲɛ don o don ya e fana bɛ yɛlɛ, o ye tiɲɛ ye Donc n'i ye adamaden layɛlɛ n'a seginna ka na e ma yaa e fana bɛ nisɔndiya o de kosɔn an ye nin labɛn sinon n'i ko k'i bɛ nin baara kɛ yɛrɛ mɔgɔ kelen kama a bɛ jan kɔ bisimila ya dépense min b'a la a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ client taara ne Lasi ka so bi o bɛ ka arajɔ lamɛn o ɲininka ne ma client den kelen recevoir bi bilahi bɛɛ lajɛlen tulo bɛ n kumakan na maa n'a taara ne ka so ko n'i y'a sɔrɔ n y'a tigi recevoir bi Ne ma client si ka laturu ci n ka so kɔnɔ bi ka fɔ ko e filɛ ne ka so kɔnɔ ko ne y'e ka lajɛli kɛ o mɔgɔ tɛ yen depuis dugu jɛra ya ne wilila k'an sigi yɔrɔ min na fitirida in n bɔra ka taa kungo kɔnɔ ka sɔrɔ ka na vingt-deux heures tun bɛ n ka so sinon n ma bɔ yɛrɛ a bɛɛ kɛra nin baara kelen de ye pour que a ka se ka laban o finition kelen ka na bi ni mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ bisimila e bɛ fɛ i ka taabolo ka yɛlɛma e bɛ feere la ɲɛ tɛ ka sɔrɔ walima i mana don ko o ko la a bɛ dato e la e fana bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ i ɲɔgɔn cɛma Samake a ta i ka taa ko ni ŋaniya siɲɛ saba n'i y'a ko siɲɛ saba tile wolonwula tɔ tɛna to tile naani ya i y'a yɔrɔ seli kɔni sera ka ban n'a ta ala kama Ya ne b'a ɲini aw fɛ a ye nin nɔgɔya u bolo pour que u bɛ se ka seli musaka sɔrɔ ko kɛmɛ tɛmɛna min bɛ ɲɛ fɛ o ka ca ni miliyari ye ala k'an si jɔ ka seli makɔnɔ amina rabi Samake a bɛ lakali an bɛ bɔ ale la an bɛna ne tun ye galama ko kuma fɔ mɔgɔ ye galama awɔ n bɛna n'a den tan wolo Mais kanubaga dɔ de ko Lasi m'a ɲini fɛ i k'a kɛ den bi saba ne yɛrɛ bɛ den tan ni saba wari sara ya ala y'a kɛ a y'a wari ci ne ma bisimila a ko taa n'a ye mais mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye galama sɔrɔ ne yɛrɛ de y'a dilan ka den fila di e ni dɔ ma ya ne tun ye den duuru de dilan n ye den saba di dɔw fana ma kelen tun bɛ yen i y'a tiɲɛ n na ale n'a ka kan parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ hɛrɛ k'i tɛ se ka jaga bɔ a la y'a ye i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la abada ayi ala niyɔrɔ i b'a di diyagoya o kɔni o bɛ kɛ don dɔ minɛ mhm. samake mhm. n ko o tigi donna ne kan kunun bisimila ne b'a dɔn k'a daminɛ kunun na ka taa bila seli la mhm. y'an fana ka seli nasɔngɔ sɔrɔ ale bolo a ko lasi depuis ala ka n da n ma deli ka nin ɲɔgɔn ye a ko ale ka waa kɛmɛ minɛ a tɛgɛ kɔnɔ ta depuis a wolo don a ma deli ka kɛ a ko lasi depuis ne taara ka taa nin déposer bi kan ka tile duurunan ye a ko lasi kunasini ne bɔra baara yɔrɔ la ne ni waa kɛmɛ de jigira n ka so fa ta t'a la ba ta t'a la k'a fɔ ko jagokun don o fana tɛ m'a tɔmɔ dɛ Mais n yɛrɛ de y'a sɔrɔ garisɛgɛ sɔrɔli yɛrɛ de ye nin se ne ma cɛ kunun a ye min sɔrɔ ala de bɛ se k'o ɲɛfɔ donc ne t'a fɔ mɔgɔ ye ko a ye n'a ta nata kama quoi n'i y'a ye ne bɛ na nin fɛn ne b'a kɛ mɔnɔbɔ de ye bisimila mais nin tɛ se ka tɛmɛ den bi saba kan a dilan man di sunkalo fana kɔnɔ k'a daminɛ sunkalo tile tan filanan na ka taa bila tile tan laban na a bɛ se ka baara o de temps kɔnɔna na n'a y'o jɛ a tɛ se ka baara tugun ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ i bɛ mun kɛ i ka fini kɔrɔma dɔ ɲini dɔrɔn ya e k'o kɛ k'a melege taa to yɔrɔ min ka di i ye taa bila yen i ye fini don k'a kɔrɔ cogo min na dɛ mm. i juguw bɛ dɛsɛ i la ten de ya ne de ko ten n ko dɔ bɛ fini kura san ka n'a bila sa a t'a don a don a bɛ i ye fini min kɔrɔ dɛ mm. samake o fini fana dɛsɛra e la mm. i m'a ye kuma dɔ la ne b'a fɔ ko ni gɛlɛya y'i minɛ cogo sugu dɔ la i kɔnɔna fililenba yɛrɛ i ka fini kɔrɔma dɔ ta dɔrɔn i ka bɔ su fɛ i k'a jira ala la i k'a jeni kana n'a mugu k'i koliji la a jeni k'a fili dɔrɔn ni dugu jɛra i b'a ye caman bɛ bɔ kɔnɔnafili la
samake i ka fini kɔrɔma dɔ fara dɔrɔn i ka galama ya mɔgɔ dɔw tɛ to tunga kɔnɔ k'u ye papiye ɲini ka dɛsɛ ya n b'a fɔ la hawla nin d'a dɔ ma essayer ma dɔrɔn galama in n'a tile mugan ni fila kɛ n'a m'a fɔ i k'a ye papiye sɔrɔ ya émission ma haramu pewu ne de ko ten e ka taa galama in taa dogo yɔrɔ dɔ la n'i ka laɲini k'a lajɛ b'a ye e m'o kɛ e cɛ ko k'a b'i furu sa taa galama in dogo yɔrɔ n m'a fɔ ja ko e k'a golo dɛ taa bila yɔrɔ dɔ la i tɛ ɲinɛ yɔrɔ min kɔ dɔrɔn n'i y'a kɛ n'i ka furu n'a sara n'i ma jeliw ta ka na n tɔgɔ tiɲɛ arajoso la n tɛ yafa e ma fiyewu a filɛ dɛ